Ko an y'an sindi ni setigi ala tɔ barikama ye baaralu bɛ daminala ala min tɔ la n'a bɛ kundon ala kelen tɔ la Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ko an bɛ sɔli zamzamiyu kan ka sɔli kurasiyu kan Umaru ka sɔli urwatul wusuka kan. Naamu. Wazaiful mu'minin fi Sha'ban. Aha a ko nin ye fɔli kan de ye lali kan bonya kan de ye min bɛna fɔ Ala ka jɔn ɲɛna ka bɛn Sha'ban karo yɛrɛ ma i siinin karo min yɛrɛ kɔnɔ karo jumɛn don? I y'a lamɛn dɔɔni pour que i ye se ka fɛn fɔ somɔɔlu yɛrɛ ɲɛ.

kɔrɔ ye a b'a sun a di kɛ alu yɛrɛ ɲɛna k'a bɛna sabani tile bisaba bɛɛ dafa k'a tɛna tile kelen bila butun hakɛ to a b'a sun ka se niveau min ma naamu. a ko san dɔ bi se sabanu karo bɛ damina fo ka na se han tile tan loolu.

ko kira ka karo dɔ sun k'a bɛɛ dafa ko ale ma kira ye karo si sun na k'a dafa fo n'a kɛra sunkaro kelen pesa ye sinon a tun bɛ karo sun k'a dafa ko a tun bɛ sunkaro makɔnɔ fana sun k'a dafa mais ko kira la ɲɛnamaya bɛɛ a ye karo min sun k'a bɛɛ dafa umaru o de kɛra sunkaro makɔnɔ ye Allah. ɛ sunkaro ye Ɔhɔn. tari m'a faamu de Faamuna. mais sunkaro makɔnɔ Ɔhɔn. a b'o damina a tile fɔlɔ Naam. han tile tan loolu Wala. tuma dɔ la a b'a to tile tan loolu bɛɛ bɛ se Ɔhɔn. a bɛ sɔrɔ k'a damina tile tan loolu Naam. ka wa bila fo a laban na Allahu Akbar. tari m'a faamu de A faamuna. kabako lo dɛ Pewu. naam

i ye alabato min kɛla umaru y'i jija y'o lakunu n'i y'i la alabato lakunu i bɛ don sunkaro kɔnɔ ka sɔrɔ i la alabato kununnin mais n'i ko ko i la alabato lakununa sunkaro kɔnɔ umaru i b'i sɛɛ tari m'a faamu de o de la kira la sahaban sunba nin ayi k'a maɲininka ko mun na ye siyaman donna sahaban karo la mun na ye siyaman donna sunkaro makɔnɔ o dalu ye mun ye ala kira ko nɛɛma ni kisi b'a ma a ko n ye sunkaro makɔnɔ caman sunna le n na baara ɲuman lu ye yɛlɛla waati min na ka se ala ma ko o y'a sɔrɔ n ye sun na tari m'a faamu de kira ko k'ale tun b'a sunba kɛ ka masɔrɔ min fɛ o ye nin ye o la i bɛn'a ye min wajibiyanin anu yɛrɛ kan o de ye k'an janto kalo na ka ma faamu ka an janto kalo nin na a bonya la a samantɛya la a karama la n y'o f'u ɲɛna ala kira sallallahu alayhi wa sallam ko ala b'i yenge a la jɔnw kan ka bɔ a la adamadenw ma karo min na nin y'o kalo de ye nin y'o don de ye nisfu saban sunkaro makɔnɔ tile tan ni loolu ko ala ka nɔrɔ b'i yenge a la jɔn kan o de la n'a fɔr'i ɲɛna ko ala jɔn dɔ ye kabako kɛ Umaru n'i ye ɲininkali kɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɛra sunkaro makɔnɔ de la dɔlu yɛrɛ ko ko a kɛli sunkaro makɔnɔ na tɛ dɛ ko i b'a sɔrɔ a kɛra a tile tan ni loolu su walima a tile tan ni loolu tile de kɔnɔ sabu ala bɛ kabako min kɛ waati min na a bɛ kabako min kɛ su nin nɔ a t'a kɛla su si o la an nani filɛ o mujisa de kɔ ɔhɔn an nani filɛ o kabako de kɔ pe pe pe an b'a dɔn sika t'a la ɔhɔn ni ala ka diɲɛ ye nam umaru an ti fo o la pe pe pe n delila ka nin f'u ye ɔhɔn baara kɔnɔ nam ni bɛɛ y'i lɔ i lɔ yɔrɔ ɔhɔn Umaru baara bi ɲɛ. Siga t'o la.
Bɛɛ ni min ka kan. Naamu. Ni bɛɛ y'o kɛ. Ɔhɔn. Baara bi ɲɛ. Tiɲɛ. Karamɔgɔ ni mun ka kan. Ɔhɔn. Lonba minnu bɛ Ala bolo. Naamu. O fɔ Ala ka jɔn ye. Walahi o don. Ala ye min fɔ alikuranɛ kɔnɔ. Ɔhɔn. O fɔ Ala ka jɔn ye. Unhun. mais n'i donna du o du kɔnɔ Umaru i wara sɔrɔ min kan ka fɔ lɔnnalu fɛ o tɛ ka fɔ eh. Umaru i kana sika fewu Ala la hinɛ tɛ jigin o dugu kɔnɔ bi an bɛɛ bi ka kɛlɛ kɛ furuwu de nɔfɛ bolonfara n'i ye mɔɔ mɔɔ ye o dulonnen don yɔrɔ dɔ la n delila ka nin f'u ye. jabir bun abdulayi ye sigo min kɛ n'a nan'a ɲɛfɔ ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam sedina ali ɲɛna a ko a sigora fɛn wɔɔrɔ de la mais a ye sugokana ninnu jate k'a ban mais sugokana wɔɔrɔnan a ko sedina ali ma a ko ne kibarola kibaru nin nɔ ka tapi dɔ dɛnni ye san ni du cɛ tapi dɛnni san ni du cɛ Ɔhɔn. a ko mɔgɔ si siinin tɛ tapi nin kan Naam. a ko mais tapi nin bolonfara bolonfara minnu y'a la Ɔhɔn. bunzan bunzan misɛnnin minnu ye tapi la Naam. n'u ye a julu misɛn misɛnnin ye Ɔhɔn. ko gurupu dɔ dɛnni nin bɛɛ kelen kelen na Eh. mais tapi yɛrɛ ko mɔgɔ si siinin t'a kan Ɔhɔn. cɛkɔrɔba sedina ali ko a ma a k'o tɛ kɔnɔrɔfili kibaru de a ko o ye diɲɛlaban silamɛya de ye a ko diɲɛlaban mana se i bɛn'a ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛ a sababa ye min ye mɔgɔ si mako t'o la mɔgɔ si t'o kan mais bɛɛ bɛ t'i dɛn yɔrɔ dɔ la ko nin y'an ta bolonfara ye nin y'an ta bolonfara ye mais ko yɛrɛ lakika ye min ye k'i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ o kan o de y'an se bi ma o de kosɔn mɔya timiya t'a la parce que silamɛya tiɲɛ ti dɔ wɛrɛ ye ala ko ko ka min kɛ kurana kɔnɔ umaru n'o sabatira silamɛya bɛ sabati mais n'o ma sabati silamɛya bɛ bin mais a mafɛnɛ ba diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ye ɲininkali kɛ ko baara bɛ kɛ kurana la jamana jumɛn kɔnɔ kuranna bila baara min umaru o tɛ yen karamɔgɔ bɛɛ ka kan k'i sigi k'i miiri nin na ko nin kolaban ye mun ye ka sɔrɔ ala ko kuranna kɔnɔ ko mɔɔ mɔɔ n'i ma kiti ni kuranna ye ko fa ulayika humul kafiru

allahumma amin amin ala n'i sera faamalu fɛ yen olu b'a la sariya le bɔ umaru k'o bin n'o code nin bɔra k'o bin o de appliquélen don jamana kan jamana denw kan i kɛra silamɛ ye i kɛra silantan ye i kɛra susu ye o de appliqué ni jamanaden bɛɛ kan mais o sariya nin si t'a la min ni kuranna sariya ye kelen ye karamɔgɔ tolo b'a la walahi kelen pe t'a la Ɔhɔn. k'o ni kuranna sariya bi bɛn ɔhɔn mais o wajibiyalen don an kan walahi mais ka sɔrɔ n'an ye silamɛ le ye droit dɔ b'an bolo Ɔhɔn. o ye mun ye Ɔhɔn. an kan k'an na baara kɛ canal min kɔnɔ nam o kan ka d'an ma allahu akbar mais an y'o réclamer ko jeli kɛ ɔhɔn faama la umaru nin ko kan ka mafɛnɛ ji ɲama lɔn kɔrɔ dɛ pepepe ala ma mɔɔ si jagoya diina la ayi la ikraha fi diini man sha falyumin wa man sha falyakfur kuranna filɛ nin a ko n'i ye sunyali kɛ k'i bolo tɛ n'i bɛnna o ma kɛ silama di n'i ma bɛn o ma i yɛrɛ ɲini silamɛya mako t'i la ala mako t'i la inna allaha ganiyun anil alamin ala ko ale karin don a la danfɛn bɛɛ kɔ n'i prêt ni ala ta ma na y'a kɛ mais n'i mako t'a la ala yɛrɛ mako t'i la allahumma amin ala ko ni min ye jɛnɛya kɛ o ju ka gosi n'a sɔrɔna soganan don walima kanbere kɔrɔ don ko ka o ten koɲɛya kɛmɛ mais n'i ye manamana kɛ i minɛn'a la umaru k'a sɔrɔ i furuni ko k'i kurula bon ka denga sen k'i bila rɔ k'i mabon komi wulu fatɔ fo ka t'i fa umaru nin ne ye silamɛya sariya ye i delila ka o don i ɲɛ na wa mais silamɛw kɔni bɛ yan la ilaha illallah muhammadu rasulullah umaru n'an ma kiti kuranna la ɲininkali dɔ b'an ɲɛ dɛ mais i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ min bɛ se ka nin jaabi mɛ a solisɔn bɛ yen dɛ eh. solisɔn ye mun ye n'a sɔrɔ na an pɛrɛnnen don ka diina nin dɛmɛ Umaru a solisɔn tɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛ kurana sariya de ta k'a yira an ka faamalu la ko n'i ye silama ye i kan ka zuze ɲa min kan o filɛ nin eh. ni faamalu diɲɛna n'a ye a ye bɛn'an to an na hɔrɔnya la a ye bɛn'an to an na diina la mɛ ala ko n'a ye ma sɔn o ma ko a ye bɔ o du la a ye wa du wɛrɛ la a ye wa i sigiyɔrɔ la a ye d'i zuze kurana la yɔrɔ min hali n'a sɔrɔ i kelen pele ye ko saya y'i sɔrɔ yen o le ka di la i ye sa yɔrɔ la i bi ka ka balo silamɛya la ka sɔrɔ kurana sariya t'i kunna wuliba le tɛ an banna o min ma an filɛ degun min dɔ bi denw jo tiɲɛni mara tiɲɛni ninnu kɔnɔ ka silamɛlu kɛ ɲɔgɔn kɔfɛ kumala di Naam. ka silamɛlu kɛ ɲɔgɔn juyala di Ɔhɔn. ka silamɛlu kɛ dɔ t'a fɛ ka dɔ ye Ee. umaru foyi m'a s'an ma fo jo tiɲɛni ni kuranna sariya bilali Allahu akbar. kuranna sariya de bɛ adamaden jo dilan Tiɲɛ. umaru n'i ko k'i ɲɔgɔnna son tɛ Ɔhɔn. ni bolokuduni fila tɛmɛn'i ɲɛna Wala. n'i kɛr'a fɛ k'i ta mɛn nabɔ i b'o ladon Walahi siga t'o la. wuliba tɛ A tɛ wuli o. mɔgɔ fa mɛ yɔrɔ tɛ an dezɔridi ka adamadennu sise dennin fa eh. sɛtadi mɔnifin b'i fa bi cogo la hali sise t'i fa ten mun y'a se an ma ala ko min an y'o bila Umaru ala le mɔgɔ ladanna di dɛ ni ala kɔsin i la i tɛ foyi minɛ ni nimisa tɛ ala ko ni min ka mɔgɔ fa ala ko a y'o tigi fa ko ni sara ye ni de ye siga t'o la an ko ko nɔn ni ni dɔ ka ni dɔ fa ko n'a ye ka ni o fana fa ko ni bɛna kɛ fila di k'o man ɲi ko duruwa de lɔmu b'o kɔntoro la la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ye kurana to mini mɛ n'i y'an kalan kan mɛn n'i ye kurana kan mɛn an da ee i b'a fɔ k'a jiginna an yɛrɛ de Umaru kan na diya tɛ sa kuranna nakun tɛ nin ye a nakun ye ka adamadenya le dilan ka se ka mɔya lasabati an tan kɛ an m'an kɔse kuranna ma an y'a fɛ ka balo cogo min na an ti balo ten mara kɛcogo lajɛ den ti maloya fa ma a ti maloya na ma a ti saamɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ye den min sɔrɔ i b'a dɔn k'a ti maloyal'i ma i b'a dɔn ne m'a f'u ɲɛna ko denmuso dɔ taara dugawu ɲini ne fɛ mɛ a ye dugawu ɲini mun na hmm. Umaru a sɔrɔnba yɛrɛ la jatɔya eh. ale dugawu minnu bɛ n'a kɔ ah. dennin nin ye ekɔliden de ye sɛtadi ne m'a ɲɔgɔnna kabako ye umaru jamana tiɲɛna dɛ mɛ foyi tɛ fo jo n'i ye min kumakan mɛn yɔrɔ min o b'a kan k'a la partie de fɔ walahi haza haram haza bida Eh. haza sunna cɛ u to yen sa Ɔhɔn. a ye sɛbɛ fɔ mɔɔlu ye pewu sɛbɛ ye mun ye Ɔhɔn. min walimuso tɛgɛ la nin a y'a fɔ an ye ko nin ye haramu de ye hali nin dabila kɛ min bɛ ka balo mɛsi wori la nin a y'a fɔ an ye nin ye haramu ye walahi min kɛni ni k'a sinjinu bɛɛ bila ka wuli si a kelen na ko seba ye Ɔhɔn. a y'a fɔ a ye ko a sinjitɛɛ dabila a don badenya kɔnɔ Allahu a y'a fɔ nafilu ye ko a ye bɔ misiri la a ye sonnu gɛn a ye ala ta fɔ bandilu ye e m'a fɔ mɔgɔ ye jɛnɛya dabila n'i ko ɲɛ k'o ye fani janya la o ye kurusi tɛɛ e ala umaru mɔgɔ min dusukun tɛ tɛ n'o ye kurusi tɛɛ o bɛ mun ɲɛ o ye kuma ni ne yɛrɛ kuma yɛrɛ wulibali ye umaru n'ile la tasabiya bɛ fofo i kɔ jɛnɛyakɛla son hali n'ile la tasabiya bɛ bɔ yan fo Maka nafa jumɛn b'o la foyi adamadenya mako tɛ dɔwɛrɛ la jogo kɔ den nin nana ko ne ka dugawu k'a ye ko a duɲɔ minnu bɛ na ko révision di yan ko ale fa b'i bila olu de nɔfɛ ale duɲɔ le b'a kili ko wolu bi jama ma ka i tana latama ka kuma i fa ɲɛ ko n danna ale manamana de la ilaha illallah muhammadu ra nin kan ka mɔɔ fa k'i la k'i yɛrɛ fa ko ne jɛnna diɲɛ kɔ fɔlɔ saya tun bɛ kɛ nin de la Walahi. nin n'a ɲɔgɔnna don Tiɲɛ. muso dɔlu tun b'alu yɛrɛ fa Ɔhɔn. k'alu dennu ma sɔrɔ so Ɔhɔn. bilahi walahi Fe fe fe. ka n'a fɔ hɔrɔnmuso ɲɛ Ɔhɔn. k'ale denmuso ma sɔrɔ so Eh. umaru bilahi a bɛ pɔsɔni min o don k'a yɛrɛ fa Walahi. la ilaha illallah muhammadu rasulullah